ne balimaw aw ka foli bɛ yan ni an sigilen an ka bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ walanda kɛnɛ kan ni ale ye tiktok na an bɛna an da maga k'a fɔ i ka compte tiktok i kan ka se ka ale lakana eh, mɔgɔ jugu tɔɔrɔ ma ni an b'a f'o ma nanzarakan na comment sécuriser son compte tiktok ni i b'a fɛ ka o baara kɛ i bɛ sɔrɔ ka don i ka tiktok kɔnɔ k'a dayɛlɛ i b'i ɲɛ jigin ka na duguma mɔgɔ kungolonin ja bɛ yɔrɔ min na ni a bɛ fɔ ale ma ko moi i b'a a digi o mɔgɔ kungolonin ja kan ka na bila nin kɛnɛ la i bɛ sɔrɔ k'i ɲɛ kɔrɔta ka taa i kiniboloyanfan fɛ sanfɛ kala saba dalen filɛ nin yɔrɔ min na ni an b'a fɔ ale ma ko eh, menu i bɛ a digi o kan ka sɔrɔ ka na a digi sécurité kan o ye k'a fɔ nin tamasiyɛn filɛ nin n'i y'a don kɔnɔ i donnen o kɔnɔ sisan n bɛna a yira aw la i kan ka se k'i ka kɔnti ka se k'a lakana mɔgɔ jugu tɔɔrɔ ma piratiw kana se ka i ka kɔnti ka se ka a pirater fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen nɔ ko alerte de sécurité i bɛ don o kɔnɔna la ale kɔnɔna la i bɛ a lajɛ n'a sɔrɔ nin nin tamasiyɛn binkɛnama bɛ yen nɔ o kɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ jugu ma don i ka kɔnti kɔnɔ sinon ni mɔgɔ jugu donna a kɔnɔ tile wolonfila in nin eh, tɛmɛlen in na i bɛ o dɔn i bɛ sɔrɔ ka eh, dabali tigɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la i bɛ sɔrɔ k'a digi yɔrɔ bilenman in kan terminer o mana kɛ tes appareils o kɔrɔ k'a fɔ ko mansin minnu ni olu delila k'a fɔ ko olu bɛna don i ka fɛn kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'a lajɛ nin ye ne yɛrɛ ka eh, welewelelikɛlan ye ni o ye ne ka telefɔni smartphone ye ni a sɔrɔla k'a fɔ ko eh, appareil wɛrɛ walima telefɔni wɛrɛ walima ɔridinatɛri wɛrɛ o o y'i kɔnɛkite i ka kɔnti la i b'o ye nin yɔrɔ la n'i y'a ye k'a fɔ ko e yɛrɛ ka telefɔni tɛ ko walima mɔgɔ jugu dɔ de ka telefɔni don o la i b'a ye k'a fɔ ko ɲamaminani bɛ nin kɛrɛfɛ i b'a a digi o ɲamaminani kan ni a bɛ f'o ma ko corbeille nansarakan na i bɛ a supprimer ka wuli ka bɔ yen i kɛlen k'o bila sen kan k'o ban i bɛ segin i kɔfɛ o la sisan ko gérer les permissions de l'application i bɛ a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko aucune application autorisée pour le moment k'i ma yamaruya di application si ma o ka se ka don i ka tiktok kɔnɔna la n'i y'a ye k'a fɔ ko application bɛ nin kɔnɔna la k'a sɔrɔ e yɛrɛ ta tɛ i bɛ a déconnecter ka bɔ yen nɔ an bɛ segin ka na an kɔfɛ o mana kɛ sisan Ni yɛrɛ de y'a a yɔrɔ la nafama ye ko vérification en deux étapes i m'ale ye sisan ale désactivelen don o kɔrɔ k'i m'o o bila sen kan kɛ an bɛna bila sen kan mun kɛ o kɔnɔna la ni an donna ale kɔnɔna la ale nafa ka bon kosɛbɛ parce que ni o kɛra i m'a ye ko sms n'i ye a digi nin kan sisan i mana digi nin kɛnɛ nin kan i b'a ale kɛ bilenman ye o mana kɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ ni a tigilamɔgɔ ye a bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ k'a b'i ka kɔnti pirater mesaji bɛ ci i ma sms la i ka telefɔni na n'a y'i ja fɛnɛ i bɛ se ka filanan i b'a a kɛ i ka adrɛsi email ye adrɛsi email ni o min i ja i bɛna ka na kɛ i ka mot de passe ye n'i y'a k'i ka mot de passe ye o la sisan i m'a ye o taamasiyɛn fila i y'o min bila cɛ o cɛ muso o muso ni a ko k'a bɛ don i ka kɔnti kɔnɔ i bɛ fa tigɛ ka bɔ o ɲɛ la i kɛlen k'o fila bila sen kan tuma min na i bɛ i ɲɛ jigin ka n'a digi nin yɔrɔ bilenman kan ko activer o la o bɛ sɔrɔ ko o ko o bɛ sɔrɔ ko o bɛɛ bila sen kan o la o mana kɛ a b'a fɔ k'i k'i ka telefɔni nimero k'i i k'o o don a kɔnɔna la i bɛ sɔrɔ k'i ka telefɔni nimero don sa walasa ni ko o ko kɛra mesaji bɛ ci i ma i ka nimero kan ne bɛ n ka telefɔni nimero don i mana o kɛ k'o ban i bɛ sɔrɔ ko envoyer un code walasa k'a kow bila sen kan kɔdi bilalen ka na i m'o o kɔdi ye sanfɛla la i bɛ sɔrɔ k'o kɔdi ta k'o o don ɔ a ye kɔdi don k'o ban sisan ko i k'i ka eh, fɛn mot de passe eh, k'i ka o dɔ créer la k'o don e yɛrɛ de kɔni b'a lajɛ sa min yɛrɛ kɔni min tɛ bɔ i kɔnɔ i b'o o don ne kɔni bɛ nin yira aw la mais aw tɛ ne ka mot de passe ye dɛ ɔ o mana kɛ ka ban o bannen kɔ pewu i bɛ sɔrɔ ka a digi suivant kan a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i k'i ka adrɛsi email don i bɛ sɔrɔ k'i ka adrɛsi email i bɛ sɔrɔ k'o don o bannen i bɛ sɔrɔ ko envoyer un code a bɛ o bila ka taa i ka adrɛsi email la o la i bɛ sɔrɔ ka na i ka adrɛsi email i bɛ sɔrɔ ka don o kɔnɔ k'o dayɛlɛ ni i ye google dayɛlɛ i bɛ sɔrɔ ka na i m'a ye a bɛ sɔrɔ ka kɔdi min bila ka na d'i ma i b'o o kɔdi de ta k'o don o kɔdi min filɛ nin ni o ye 69 86 86 ye o la i bɛ sɔrɔ ka na i ka fɛn kan i ka tiktok kan ka, ka sɔrɔ k'o sɛbɛn o mana don k'o ban a b'a fɔ ko i ka fɛn bɛɛ lajɛlen a bilala sen kan o la i bɛ segin ka na i kɔfɛ nin yɔrɔ laban min filɛ nin ye ne ye n ta in bila a la kaban ko enregistrer les informations de connexion n'a sɔrɔ i ka nin ale ma bila a la i bɛ ale digi ka ale bila yɔrɔ binkɛnɛnama la ale butɔn ni o bɛɛ kɛra k'o ban i bɛ sɔrɔ ka sigi i kɔfɛ ne balima cɛman n'a musomanw cɛ cɛ sa ni a ko k'a bɛ don i ka kɔnti tiktok kɔnɔ sisan k'a fɔ ko a bɛ tiɲɛni don i kun i bɛ fa tigɛ ka bɔ o tigilamɔgɔ ɲɛ la nin walan in an bɛ nin sɛmɛ nin yɔrɔ la ni aw ye faamuyali sɔrɔ in na o bɛ diya n ye ni ɲininkali b'aw fɛ aw bɛ ɲininkali kɛ n kun an ka kɔrɔfɔbilayɔrɔ butɔn na n bɛ aw jaabi aw ni ce aw ka tulomajɔ la